Inniu tá mé ag caint le Anna Heussaff, duine de phríomhscríbhneoirí próis na Gaeilge, a bhfuil úrscéalta bleachtaireachta agus úrscéalta do dhéagóirí scríofa aici. Anna, fáilte chuig Saol Scríbhneora. Go raibh míle maith agat. An t-ainm Heussaff, ní ainm an-Ghaelach é, an bhfuil mórán agaibh in Éirinn? Níl ach an aon teaghlach amháin agus, bhuel, anois tá an, tá an, tá an dara glúin, nó an tríú glúin d'fhéadfaí a rá. Ba as an Bhriotáin do m'athair, Alan Heussaff, agus lonnaigh sé, chuir sé faoi in Éirinn agus é ina fhear óg agus ba as Dún na nGall, Fanaid, leithinis Fhanada, do mo mháthair. breac-Ghaeltacht nuair a bhí sí féin ag fás aníos so bhí Gaeilge aici le cuid dá muintir agus d'fhoghlaim m'athair Gaeilge, ba Briotáinis an chéad teanga a bhí aige agus chaith sé a shaol dáiríre ag saothrú ar son na dteangacha Ceilteacha agus tógadh le Gaeilge muid, seisear againn sa chlann ar fad, Tógadh le Gaeilge muid i mBaile Átha Cliath agus mar sin ba muide an teaghlach ar an mbóthar a labhair Gaeilge agus a d'fhoghlaim Béarla ó na comharsana mar pháistí agus d'fhreastail mé ar Ghaelscoileanna nach raibh fairsing, nach raibh, nach raibh flúirseach dáiríre i mBaile Átha Cliath ag an am, ní raibh ach cúpla, cúpla scoil ag múineadh trí Ghaeilge sna seascaidí agus seachtóidí, nó líon beag agus ansin, agus bhí an, bhí an. Bhí an léamh agus spéis sa scríobh an-láidir ag mo thuismitheoirí agus inár measc. Agus maidir le, tógadh sibh le Gaeilge, an raibh teangacha eile á labhairt sa teaghlach chomh maith?
Bhuel, bhí, bhí Briotáinis, d'fhoghlaim mo mháthair roinnt Briotáinise agus bhíodh cuairteoirí ag teacht uaireanta a raibh Briotáinis acu agus Fraincis chomh maith agus bhí Gearmáinis ag mo thuismitheoirí chomh maith. D'fhoghlaim siad Breathnais, bhí cineál cultúr foghlaim teangacha sa teaghlach, d'fhéadfaí a rá, agus mar sin, ach d'fhoghlaim mé féin roinnt Briotáinis, ach dáiríre Gaeilge agus Béarla agus roinnt Fraincise atá agam féin. So, so, so rinne mé, rinne mé céim mé féin sa Ghaeilge agus sa Stair san ollscoil agus MA sa Ghaeilge agus chaith mé sciar de mo shaol oibre in RTÉ ag obair ar chláracha raidió trí Bhéarla agus cláracha teilifíse trí Ghaeilge so fuair mé cineál taithí, taithí leathan. Ach an bhfuil, faoi láthair anois, maidir le, bhfuil teangacha eile chomh maith le Gaeilge is Béarla, bhfuil tú líofa i dteangacha eile?
Bhuel, ní fhéadfainn a rá go bhfuilim. Fraincis an teanga is líofa, an teanga eile is líofa atá agam ach tá sí féin, tá sí éirithe meirgeach. Ach d'fhoghlaim mé Gaeilge na hAlban, d'fhoghlaim mé roinnt Gearmáinis ach. Tá, agus b'fhéidir lá éigin go n-éireoidh liom filleadh ar na teangacha sin, ach feicfidh muid linn. Is tógann sé cuid mhaith ama bheith ag plé le dhá theanga, gan trácht ar níos mó. Agus chaith tú d'óige i mBleá Cliath, cuid mhaith? Chaith mé cuid mhaith de m'óige i mBleá Cliath, ach chaith mé bliain i nGaillimh. Nuair a bhí mé fiche bliain d'aois, bheartaigh mé an traenáil múinteora a dhéanamh i nGaillimh. Bhí fonn orm Bleá Cliath a fhágáil agus agus cineál taithí saoil eile a fháil agus agus ba thaithí eile é bheith i mo chónaí i nGaillimh, thaitin sé go mór liom. Agus chaith mé cúpla bliain i Sasana ansin i lár na mo mo chuid fichidí agus mé ag obair le daoine gan dídean agus ba thaithí eile a bhí ansin ar fad Ní i measc Éireannach is mó a bhí mé agus bhí sé an-spéisiúil tuiscint a fháil ar ghnéithe de chultúr Shasana agus phós mé Sasanach sa deireadh agus agus anois ghlac sé saoránacht na hÉireann níos déanaí ina shaol ach fuair mé fuair mé taithí mar a deirim taobh amuigh den tír agus agus in áiteanna eile in Éirinn. Cén chaoi ar tharla sé go bhfuair tú deis dul ag obair le daoine gan dídean,
An rud a tharla ná gur bheartaigh mé, bhí MA scríofa agam agus tráchtas fada a scríobh mé ar fhilíocht san ochtú haois déag agus ábhar Caiméarán nár lean mé leis ina dhiaidh sin, ach theastaigh uaim cineál imeacht ón saol acadúil, ó shaol na leabhar agus rud eicínt difriúil a dhéanamh agus ag an am céanna thuig mé nach raibh scileanna praiticiúla ar nós innealtóireacht nó banaltracht nó a leithéid agam le dul ag obair i dtír you know i dtír san Afraic nó san Áise nó a leithéid, rud a bhí ar siúl ag ag cúpla duine de mo lucht aitheantais. So chuala mé ansin faoi dheiseanna dul ag obair le daoine gan dídean mar mar dhuine deonach. So chaith mé ocht mí i mo chónaí i dteach le daoine a bhí gan dídean agus ar sé mhí den am sin, ba mise an t-aon bhean amháin a bhí sa teach so bhí beirt oibrí deonach eile sa teach agus aonar déag fear agus ba thaithí spreagúil agus cineál dúshlánach ann féin a bhí ansin ach sílim sílim gur taithí í sin a chuidigh liom sa scríbhneoireacht níos déanaí mar go mbraithim go bhfuair mé tuiscint áirithe ar ar shaol daoine a raibh cúlra an-difriúil ó mo chúlra féin acu agus daoine a raibh saol an-chruaidh acu, a chaith sealanna i bpríosún, ospidéil meabhairghalair, a raibh a gcuid caidreamh lena muintir briste síos agus mar sin de, agus fós a raibh craic agus spraoi ag baint lena gcomhluadar minic go leor.
So seo daoine i ndáiríre bhíodh ina gcónaí ar na sráideanna cuid mhaith, bhíodh sna. Daoine a bhíodh ina gcónaí ar na sráideanna nó in óstlanna, a bhíodh ag déanamh obair i dtithe ósta, ag obair anois is arís, a bhí cineál. daoine a bhí buailte síos ag an saol, d'fhéadfá a rá, agus bhí Éireannaigh ina measc, bhí cuid mhaith Albanach ina measc agus is i gcathair Cambridge a rinne mé an obair sin agus is cathair an-saibhir í Cambridge ach tá an-bhochtanas sa chathair chomh maith. So bhí cineál an an chodarsnacht idir idir na cineálacha taithí a bhí le feiceáil i gCambridge. So bheadh meascán ann daoine is dóigh as gach áit ar domhan nó go leor tíortha difriúla. Bhí meascán. Sasanaigh cuid mhaith agus rud a bhí spéisiúil nuair a nuair a chuaigh mé ann ar dtús, bhí go leor eh daoine ann as as oirthear Shasana eh em ceantar ag síneadh soir as as Cambridge agus daoine a raibh blasanna cainte an-láidir, blasanna áitiúla nó réigiúnach an-láidir acu agus níor thuig mise a gcuid Béarla ar feadh seachtainí, bhínn ag éisteacht a rá 'cad é atá á rá ag an duine seo? agus is rud é sin atá ráite agam nuair a mhúinim Gaeilge uaireanta anois do dhaoine fásta agus bíonn daoine ag caint faoi na canúintí i nGaeilge agus is deirim 'tá canúintí i ngach teanga, i ngach teanga agus i ngach tír agus Mar dhuine a bhfuil Béarla líofa agam, tá mé in ann bheith in áiteanna i Sasana agus gan ach corrfhocal a thuiscint. Mm.
So, gan bacadh le do shaol scríbhneoireachta, ba traenáil mhaith a bhí anseo agat go do shaol iriseoireachta, nár bhea, ar bhealach amháin? Bhuel, ba ea, cinnte, agus, agus chaith mé, chaith mé dhá bhliain, tar éis bheith i m'oibrí deonach, chaith mé dhá bhliain ag obair, bhí mé fostaithe ag eagras a bhí ag obair le daoine gan dídean ar fud, i gceantracha éagsúla ar fud Shasana agus mar sort, mar eagraí réigiúnda agus mar sin de ach, ach eh, thug sé, mar a deirim, thug sé tuiscint dom ar, sílim nuair atá tú ag scríobh, tá tú, ag dul i mbróga daoine eile, tá tú ag cruthú carachtar agus ag cruthú atmaisféar áite agus agus cineál rudaí a tharlaíonn i saol daoine a chuireann casadh nó a athraíonn treo nó a théann i gcion go tubaisteach orthu agus braithim go bhfuair mé taithí níos leithne ná an taithí dá mbeadh, dá mbeinn tar éis cloí leis an sort saol a bhí, b'fhéidir, leagtha amach ó mo chuid taithí acadúil nó ó mo chuid scolaíochta. So, ba chuidiú é sin. Agus ina dhiaidh sin, nuair a d'fhill mé ar Éirinn, fuair mé post in RTÉ mar thaighdeoir agus ina dhiaidh sin mar léiritheoir cláracha. Agus sa saol sin chomh maith, bhínn ag plé le réimse an-leathan daoine agus nuair a bhínn ag scannánaíocht, ag déanamh píosaí teilifíse, bhí mise ag dul isteach i dtithe daoine agus tá tú ag fáil spléachadh ar cén sórt dreach atá ar theach daoine eile, atá siad, bíonn, téann tú, téann tú i dtithe do chairde agus, agus do mhuintire ach, ach is, is taithí, is beag baile nó ceantar in Éirinn nach raibh mé ann am eicínt ag déanamh scéal faoi shaol an phobail, b'fhéidir, conspóidí, saol pearsanta daoine agus, agus mar a deirim, sílim gur. chothaigh sin, bhuel, bhí spéis agam i gcónaí i ndaoine eile pé scéal é, ach chothaigh sé an cineál, an pictiúr agus an tuiscint atá agam ar shaol daoine eile. Ar thaitin saol an iriseora leat?
Bhuel, thaitin. Anois, sílim, ó bhí mé, nuair a smaoiním anois air, ó bhí mé i mo dhéagóir, bhí spéis agam sa scríobh, sa scríobh cruthaíoch. Bhí spéis agam san iriseoireacht agus bhí sé liom cúrsa iriseoireachta a dhéanamh seachas céim acadúil ach ní raibh mórán roghanna ar fáil ag an am ó thaobh cúrsaí iriseoireachta ag an tríú leibhéal agus bhí spéis agam i gcónaí chomh maith sa rud ar a dtugaim 'feachtasaíocht', sé sin páirt a ghlacadh i bhfeachtais a bhaineann le, mar shampla. Bhí mé ag, chaith mé, chaith mé sealanna ag Greenham Common ins na 1980idí nuair a bhí feachtas mór in aghaidh airm niúcleacha ann. Tá mé ag plé leis na blianta le feachtais faoi athrú aeráide anois. So, bhí spéis agam i gcónaí, cineál, rudaí móra atá ag tarlú ar fud an domhain atá ag dul i gcion agus a d'fhéadfadh an saol ag an ag an duine atá ag tabhairt aire dá ngnó féin a athrú ó bhonn. So so chuaigh, mar a deirim, yeah chuaigh an taithí sin mar oibrí deonach, chuaigh sé i bhfeidhm ar an iriseoireacht agus arís san iriseoireacht tá tú ag iarraidh scéalta a insint faoi shaol daoine eile agus caithfidh tú bá a bheith agat le daoine, caithfidh tú ag an am céanna ar shlí a bheith fuarchúiseach agus bheith in ann céim siar a ghlacadh. Agus mar oibrí deonach caithfidh tú bheith fuarchúiseach chomh maith mar tá daoine in ann, bhí foréigean, bhí, bhí ag baint le, bhí, bhí mé páirteach go leor in eachtraí ina raibh daoine a raibh, mar a deirim, bhí a lán trioblóidí ina saol féin ach gur bhris foréigean amach sa teach, caithfidh tú. gan éirí ró-ghafa leis an rud atá ag tarlú agus conas, conas is féidir seo a láimhseáil. So, agus sílim sa scríobh go bhfuil an meascán sin ann i gcónaí idir an comhbhá atá agat leis an scéal agus na carachtair agus an rud atá á chruthú agat agus bheith in ann céim siar a ghlacadh agus a bheith fuarchúiseach faoi agus a rá An oibríonn sé seo? An bhfuil cruth á chur agam air seo? An bhfuil, an dtuigfidh daoine cad é atá, atá á rá agam? Cén chaoi a tharla sé ansin gur thosaigh tú ehm, ag scríobh úrscéalta? Ehm, tá a fhios agat athrú mór é dul ó iriseoireacht go húrscéalaíocht agus bhí tusa tá a fhios agat níos moille b'fhéidir ná scríbhneoirí eile ag dul sa treo sin. Cén t-am in do shaol a tharla sé go raibh tú leat féin, bhuel cén fáth nach mbainim triail as píosa scríbhneoireachta a dhéanamh cruthaíoch, saothar cruthaíoch?
Bhí mé os cionn daichead bliain d'aois nuair a thosaigh mé, bhí mé, bhí, bhí cúpla bliain os a cionn, bhí mé, bhí ocht mbliana déag caite agam in RTÉ ag obair ar chlártha difriúla, clártha Gaeilge chomh maith le clártha Béarla agus bhí, thaitin an saol sin liom ach bhí an-bhrú ag baint leis, bhí ort bheith de shíor ag saothrú, ag cur scéalta ar fáil agus faoin am sin, bhí mo mhac, bhí ár mac, bhí sé óg, bhí sé seacht nó ocht mbliana d'aois nuair a bheartaigh mé RTÉ a fhágáil mar gur theastaigh uaim cineál níos mó smachta a bheith agam ar mo chuid ama féin, dáiríre. Agus bhí smaointe difriúla agam faoin rud a dhéanfainn ach ghlac mé tamall gan plean cinnte a dhéanamh. Agus tharla gur, bhuel, tharla gur léigh mé an chéad úrscéal bleachtaireachta a scríobh Éilis Ní Dhuibhne, Dúnmharú sa Daingean ag an am sin agus chuir sin an smaoineamh i mo cheann go raibh go raibh fíorbheagán úrscéalta comhaimseartha den sórt sin i nGaeilge agus gur mhaith liom féin a leithéid a léamh, rud a bhí á léamh agam i mBéarla, mar aon lena lán rudaí eile a léim. Agus ansin, tharla i gcomhrá a bhí agam le cara faoi seo, dúirt sise liom, 'Cén fáth nach mbaineann tú féin triail as ceann a scríobh? Agus dúirt mé liom féin, 'Bhuel, Sea, bainfidh mé triail as, feicfidh mé, agus ní raibh tuairim agam dáiríre an éireodh liom, ach chloígh mé leis agus fuair mé aischothú ó dhaoine a léigh cúpla dréacht agus sa deireadh foilsíodh an chéad úrscéal sin, Bás Tobann, agus thaitin sé le daoine agus dúirt daoine liom gur thaitin sé go mór leo agus bheartaigh mé ansin leanúint orm agus agus go raibh, sílim go raibh spéis agam i gcónaí sa scríobh agus bhain mé triail as dráma a scríobh, bhain mé, scríobh mé cúpla gearrscéal nuair a bhí mé níos óige, bhain mé, rinne mé iarracht scéal do pháistí a scríobh ach ní raibh páiste agam féin ag an am agus ní raibh mórán taithí agam ar shaol an pháiste ó bhí mé féin i mo pháiste so sílim nach raibh smaoineamh maith agam faoi cad é a scríobhainn so ar shlí nuair a nuair a nuair a smaoinigh mé ar an úrscéal bleachtaireachta a scríobh dúirt mé ó seo rud atá mise in ann a scríobh sílim. Yeah agus raibh tú, nuair a d'aimsigh tú Bás Tobann, raibh tú fós ag obair in RTÉ? No, bhí mé, bhí mé éirithe as agus dáiríre ghlac mé an t-am le tabhairt faoin scríobh agus braithim féin nach bhféadfainn úrscéal a scríobh, go páirt, dá mbeadh post lánaimseartha agam mar go nglacann sé ana-chuid ama i do shuí ag saothrú abairt i ndiaidh abairte agus caibidil i ndiaidh caibidile agus bheith ag smaoineamh air agus ag cur cruth air agus níl, níl dóigh ar bith go bhféadfainn sin a dhéanamh agus mé i. in RTÉ. Ach nach cinneadh cineál cróga a bhí ann, nó b'fhéidir cinneadh seafóideach. Éirí as post maith, is dóichí gur post maith a thabharfá air, agus dhul isteach i nduibheagán gan fhios agat, cé acu an n-éireodh leat mar scríbhneoir?
Bhuel, d'fhéadfá a rá, agus, agus ní, ní, is cinnte nach ndéanfainn an cinneadh murach an, an tacaíocht a thug m'fhear céile, Simon Brooke, dom. Eh, agus bhí spéis aige féin sa scríobh, bhí cúpla dráma raidió scríofa aige féin, a craoladh ar an raidió roinnt blianta roimhe sin agus ba léitheoir iontach é agus nuair a dúirt mise gur mhaith liom triail a bhaint as seo, dúirt sé sure, coinnigh ort. Anois, bhí mé ag dul sa seans ó thaobh airgid, bhí ach, ach yeah, bheartaigh mé, nuair, nuair a bhí an chéad úrscéal foilsithe, dúirt sé bhuel, tá so caithfidh tú roinnt airgid a thuilleamh as seo amach agus de réir a, agus dúirt mé tuigim go maith, cinnte, agus fuair mé roinnt tacaíochta airgid ó Chlár na Leabhar Gaeilge agus chuidigh sé sin liom ach thosaigh mé ag déanamh dreasanna teagaisc, múineadh Gaeilge do dhaoine fásta, ag obair ceardlanna scoile agus ag déanamh rudaí éagsúla a choinnigh ioncam áirithe liom Ach cinnte, nuair, go háirithe nuair a tharla an cúlú mór eacnamaíoch, 2008, 2009, bhí Simon é féin féinfhostaithe ag an am chomh maith agus, cineál, dúramar, thiarcais, cad é a tharlós anois, an mbeidh muid, an mbeidh muid ar an ngannchuid? Ach, ach, thánamar, thánamar tríd. Agus agus sílim gur rud é sin a bhaineann le cuid mhaith scríbhneoirí Béarla chomh maith le scríbhneoirí Gaeilge, go mbíonn, tá cuid mhór daoine, sílim, a thosaíonn air níos moille ina saol nuair atá, tá deis acu dul ar scor go luath ó phost agus pinsean áirithe a bheith acu, nó tá a bpáirtí ag tacú leo, nó tá go leor taithí oibre acu le bheith in ann obair go páirtaimseartha agus agus an deis sin a fháil. So, go ginearálta níl aon aiféala ort go ndeachaigh tú an treo sin, go ndeachaigh tú i mbun scríbhneoireachta go lánaimseartha, a bheag nó a mhór?
Níl aiféala orm. No, de réir, de réir mar a lean mé leis an scríobh, bhraith mé, is maith liom, is maith liom an obair seo, braithim, go bhfuil mé in ann, tá daoine ag rá liom go dtaitníonn, go dtaitníonn na scéalta leo, thosaigh mé ansin ag scríobh do léitheoirí óga agus scríobh mistéirí ina bhfuil saol, saol na gcarachtar óga fite le eachtraí a tharlaíonn i gcluiche, i bhfíschluiche agus cineál d'oibrigh an múnla sin agus yeah, thaitin sé liom agus taitníonn saol na leabhar liom chomh maith, sílim. Agus nár thosaigh tú ag scríobh maidir le raibh aon amhras i d'intinn cén teanga ina scríofá? Ní raibh, bhuel, bhí smaoineamh, sular thug mé faoi úrscéal a scríobh, bhí smaoineamh agam leabhar fíriciúil a scríobh faoin, bhí spéis agam sa rud a bhí ag tarlú in Éirinn ag an am, go raibh cuid mhaith daoine ag teacht, ag lonnú in Éirinn as tíortha eile agus as cultúir eile agus bhí smaoineamh agam leabhar a scríobh faoi sin agus shíl mé gur i mBéarla a scríobhfainn é mar gur saothar iriseoireachta a bhainfeadh le pobal, b'fhéidir le pobal níos leithne, a bhí ann ach nuair a bheartaigh mé scríobh cruthaitheach a dhéanamh, bhí mé cinnte gur i nGaeilge a dhéanfainn é. Sílim go raibh mé cinnte faoi sin mar go bhfuil, tá rogha an-mhór leabhar i mBéarla ar fáil, níl aon ghá liomsa cineál cur leis an rogha agus an soláthar agus bhraith mé go raibh rud eicínt á dhéanamh agam nach raibh á dhéanamh ag mórán scríbhneoirí eile. agus cineál thug sin spreagadh dom. Tá difríocht mhór idir úrscéal bleachtaireachta do dhaoine fásta agus úrscéal do dhéagóirí. An bhfuil an cur chuige an-difriúil? Tá difríocht ann cinnte. Tá difríocht ann, tá difríocht ann ó thaobh faid, mar is úrscéal cúpla céad leathanach é, bhuel, go dtí seo, atá scríofa agam do léitheoirí fásta, seachas ceann amháin, úrscéal gearr grá a scríobh mé chomh maith do dhéagóirí, is úrscéal céad leathanach, céad fiche, céad caoga anois, i mBéarla, scríobhtar úrscéalta an-fhada do dhéagóirí ach glactar leis i nGaeilge nach mbeidh an líofacht Gaeilge ag líon sách mór léitheoirí le go bhféadfaí úrscéal cúpla céad leathanach a scríobh. Bíonn dúshlán teanga ann, mar arís, abair go bhfuilim ag scríobh do léitheoirí deich mbliana d'aois, dhá bhliain déag d'aois. Beidh líon áirithe acu a bhfuil Gaeilge líofa acu ón mbaile, abair, ach beidh líon i bhfad níos mó atá ag streachailt le Gaeilge a fhoghlaim ar scoil, b'fhéidir, nó ar a ndícheall Gaeilge a fhoghlaim ar scoil. agus mar sin caithfidh leibhéal na teanga a bheith níos simplí ná leibhéal an scéil agus is rud é sin a ghlacann cuid mhaith machnaimh le cineál scéal casta agus spreagúil faoi cheisteanna móra, b'fhéidir. Tugaim féin ceisteanna cúrsaí reatha, ceisteanna Tá athrú aeráide tugtha agam i gceann de na húrscéalta, Sárú, agus fuílleach ríomhairí, na 50 milliún ríomhaire a chuirtear le, a chuirtear sa bhruscar gach bliain nó a chuirtear le hathchúrsáil gach bliain ar fud an domhain, thug mé sin san úrscéal Hóng. So, tá mé ag iarraidh cineál ceisteanna casta a bhfuil spéis ag léitheoirí óga iontu a thabhairt sa scéal ach é a insint ar bhealach réasúnta simplí.
Agus nuair a bhíonn ábhar a'd, abair, i do chloigeann, an mbíonn 'fhios a'd ag an tús gur ábhar é atá feiliúnach go dhaoine óga nó go dhaoine níos sine?
Tosaím leis an smaoineamh go bhfuil úrscéal do dhaoine fásta, abair, á scríobh agam nó go bhfuil úrscéal do léitheoirí óga á scríobh agam agus ansin tosaím a' smaoineamh ar an ábhar. So. Tagann an genre nó an cineál scéil ar dtús, sin é a tharla go dtí seo. Nuair a bhí an t-úrscéal amháin a scríobh mé d'fhoghlaimeoirí fásta, Cúpla Focal, dúirt mé liom féin go scríobhfainn úrscéal d'fhoghlaimeoirí fásta agus tháinig an smaoineamh chugam é a lonnú i rang comhrá Gaeilge do dhaoine fásta agus go mbeadh an grúpa daoine seo nach raibh aithne acu ar a chéile le chéile i seomra agus cineál ag cur aithne ar a chéile agus bhí an smaoineamh agam go n-éireodh, cineál caidreamh grá agus, nó spéis, eatarthu agus go mbeadh cineál triantán agus, agus, cineál éad ag baint leis sin istigh sa seomra seo nó, agus, ina dhiaidh sa teach tábhairne. So, cineál tháinig an genre agus an t-ábhar le chéile an uair sin ach de ghnáth smaoiním ar an gcineál scéil a bheas ann agus ansin bím ag, ag machnamh ar an ábhar. Agus an próiseas fada dhuit é, abair, ón chéad uair a mbíonn tú ag breacadh nótaí, bíonn an smaoineamh agat, go dtí go mbíonn an t-úrscéal foilsithe, an bhfuil tú ag caint ar, cé mhéad bliain, de ghnáth?
De ghnáth, bíonn dhá, idir dhá agus trí bliana, sílim, atá you know, is mó a bhí idir gach úrscéal go dtí seo agus b'fhéidir go gcaithim leath an ama sin ag obair ar rudaí eile, ag saothrú airgid agus ag glacadh páirte i gcineálacha eile oibre agus mar a deirim, b'fhéidir leath den am sin, braithim féin, bhuel an taithí atá agam go dtógann sé bliain orm úrscéal lánaimseartha a scríobh, sé sin bliain oibre ó thaobh uaireanta an chloig, em, agus. San áireamh leis sin tá an t-am a ghlacann sé machnamh air agus nótaí a bhreacadh agus taighde a dhéanamh uaireanta ar ghnéithe den scéal nach bhfuil mórán eolais agam orthu, ag scríobh, ag athscríobh agus ag athscríobh arís agus á thabhairt do dhaoine eile le léamh agus athscríobh arís. Déanann tú go leor athscríobh ar an ábhar.
ó is san athscríobh atá an t-úrscéal. Dá bhfoilseofaí an chéad dréacht a scríobhaim bheadh náire orm faoin gcaighdeán scríbhneoireachta, braithim, agus an nós atá agam ó thaobh an nós scríbhneoireachta atá agam ná nuair a bhíonn. nótaí agus cineál bun, braithim gur sort bunléarscáil atá ann cá bhfuil an scéal seo ag dul, dar liom, ag an am, agus scríobhaim caibidil, b'fhéidir dhá chaibidil, agus ansin téim siar, léim iad, braithim, mm, tá gá le cur leis an luas nó carachtair a ghearradh amach nó feabhas a chur ar an insint, scríobhaim. Caibidil 1, 2, b'fhéidir 3 agus 4 ansin, ansin siar arís go dtí an tús, so, ar aghaidh ansin suas b'fhéidir go dtí caibidil 8, ag dul siar agus ar aghaidh i rith an ama. So, is rud leanúnach an t-athscríobh. Agus gach lá nuair a thosaím ag scríobh, nuair a bhreathnaím ar an rud deireanach a scríobh mé, téim siar leathanach nó dhá leathanach agus cuirim slacht ar abairtí agus uaireanta tagann smaoineamh nua chugam agus ar ndóigh rud amháin a deirim ná cé go mbíonn plean agam ag an tús agus sórt bunphlean, athraím an plean sin de réir mar a leanann an scríobh mar is sa scríobh a thuigtear an éireoidh leis an scéal agus cén conas is gá an scéal a scríobh.
Agus ab in an chuid inspéisiúil do. don scríbhneoir, dhuitse, nuair a athraíonn an plean, go tobann, gan aon choinne agat leis. Bhuel, is rud an-spéisiúil é, ceart go leor, agus go dtagann smaoineamh as an, uaireanta beartaím, abair, tá alt áirithe scríofa agus beartaím no, tá mé ag gabháil an t-alt sin a bhriseadh ina dhá chuid agus ansin tosaím ag cur leis agus ansin braithim Ó, tá rud eicínt anseo a bhféadfainn forbairt a dhéanamh air agus b'fhéidir go bhfuil an carachtar seo níos tábhachtaí ná mar a shíl mé. Nó b'fhéidir, uaireanta téim sa tóir ar fhocail áirithe agus nuair a smaoiním agus uaireanta téim ag póirseáil i bhfocail, i bhfoclóir nó i thesaurus nó a leithéid agus nuair a thagann focal chugam is deirim, ó, is focal maith é sin. Cuireann an focal féin smaoineamh i m'intinn faoin gcarachtar a bhfuil cur síos uirthi nó air nó faoin eachtra atá ag tarlú. So, b'fhéidir an rud is spéisiúla ná an dóigh a mbíonn na smaointe agus an, na focail féin fite ina chéile agus go spreagann ceann amháin, gné amháin, an ghné eile, agus dul siar ar rud a dúirt mé níos luaithe, go gcaithfear i gcónaí a bheith oscailte don athrú intinne sin agus a rá, no, níl, you know, muna bhfuilim in ann dul chun cinn a dhéanamh in áit éigin sa scéal, b'fhéidir gur drochphlean é. nó b'fhéidir nach bhfuil ag éirí leis an scríobh, nó b'fhéidir gur gá dom tosú in áit éicint eile, nó b'fhéidir gur thosaigh mé an scéal róluath, gur gá, b'fhéidir go bhfuil caibidil, cúig chaibidil scríofa ach dáiríre tá tús an scéil i gcaibidil a trí seachas i gcaibidil a haon mar a scríobh mé é.
Ó thaobh cur chuige laethúil, meas tú an duine thú a chaitheann uair nó dhá uair an chloig a chaitheamh ag scríobh chuile lá, nó an ndéanann tú bloc ama ó thaobh scríbhneoireachta dhe.
Bhuel, níl 'fhios a'm an bhfuil, is cinnte nach bhfuilim comhairle a chur ar dhuine ar bith eile mar níl mé cinnte go bhfuilim, fiú tar éis na mblianta ag scríobh, go bhfuilim róshásta le mo chuid nósanna scríbhneoireachta féin ach ehm, ní, nílim go rómhaith ag tosú an chéad rud ar maidin, is, is. De ghnáth déanaim rud nó dhó eile le cineál mé féin, na rothaí a chur ag casadh agus b'fhéidir roinnt ríomhphostanna a fhreagairt agus, agus cupán tae eile, cupán eile tae a ól agus, agus ehm, ansin tabhairt faoin scríobh. Ach nuair a thugaim faoi, déanaim iarracht cúpla uair a chloig as a chéile ar a laghad a dhéanamh agus is ea is mó ama a chaithim leis Sea, is mó a bhíonn fonn orm leanúint, ach ar ndóigh, bíonn rudaí eile ag brú orm agus, mar a thuigeann tú féin, déarfainn, an rud is éasca ar domhan ná gach rud eile a dhéanamh sula ndéantar an scríobh, mar, mar, an rud is dúshlánaí ar fad ná an, an scáileán bán, an, cad é an chéad abairt eile, cad é an chéad chaibidil eile. So, is breá liom nuair a, nuair a bhím Nuair a bhíonn an scéal agus an scríobh ag dul go maith, bíonn an fonn orm leanúint agus agus agus nuair a bhím gafa, nuair a bhím ag dul do dhreas maith scríbhneoireachta, bím ag obair beagnach gach lá ar ar an scríobh.
Agus meas tú an buntáiste dhuit é do chúlra mar iriseoir? Tuigeann tú, tá mé ag cuimhniú ar iriseoirí um, caithfidh siad míle focal a scríobh le haghaidh amárach ansin an chéad lá eile míle eile agus mar sin de. Uh, ó mo thaobh féin de b'fhéidir lá amháin go scríobhainn 500 focal, 1,000 focal chéad lá eile b'fhéidir go scríobhfainn 2,000 focal. Dtuigeann tú? An gcuidíonn sé leat an cúlra, sé sin, brú a bheith ort méid áirid a scríobh chuile lá nó nuair a chuireann tú chuige.
Bhuel, is cinnte go gcuidíonn sé liom an taithí sin ar spriocanna a bhaint amach agus pé acu a ndeirim sroisfidh mé lár na caibidile seo, b'fhéidir go mbeidh sórt briseadh nádúrtha i lár na caibidile go mbeidh, go mbeidh, you know, mír den scéal scríofa agam nó go sroisfidh mé deireadh na caibidile nó, you know, go mbím ag breathnú ar spriocanna romham agus is, is mó a mbreathnaím ar sórt míreanna ar leith sa scéal seachas ar líon na bhfocal mar uaireanta tógfaidh sé lá iomlán 500 focal a scríobh agus uaireanta eile, uaireanta an rud is, an rud is éasca, braithim féin, a scríobh ná eachtra a bhfuil cuid mhaith drámaíocht ag baint leis mar tá's agat cad é atá tú ag iarraidh a chur i gcrích ach an chuid den scéal ina bhfuil tú ag iarraidh duine eicínt nua a thabhairt isteach agus conas, mar a deirtear, conas iad a thabhairt ó sheomra amháin go dtí seomra eile, sin é an rud atá, sin é an rud atá deacair, cineál conas an scéal a choinneáil ag gluaiseacht. So, rud eile a chuidíonn liom ó thaobh mo thaithí iriseoireachta ná mar iriseoir in RTÉ, bhí daoine eile i gcónaí ag faire ar an obair a bhí ar siúl agat agus bhí tú ag plé le daoine eile agus bhíodh cruinniú gach lá faoi conas tá an scéal seo ag dul ar aghaidh, you know, an bhfuil sé sách maith, an bhfuil duine eicínt eile a' teastáil leis an scéal a insint. Agus ag déanamh cláracha teilifíse bhíodh léiritheoir i gceannas a bhíodh a' breathnú sula mbíodh an clár réidh le, le craoladh. Agus thug mé liom an nós sin sa saol scríbhneoireachta mar nuair a bhíonn dréacht iomlán, den úrscéal scríofa agam, tugaim ní amháin duit féin, don eagarthóir, Cló Iar-Chonnacht, Lochlainn, le léamh é, ach tugaim, b'fhéidir, do cheathrar nó cúigear eile é chomh maith, mar is maith liom réimse tuairimí a fháil faoi cad é a oibríonn sa scéal, cad é is mó a thaitníonn leis na dréachtléitheoirí agus cad é nach n-oibríonn, cad é a mheasann daoine ab fhiú a athrú, agus braithim gur mór an cúnamh é sin. Agus sílim, cloisim scríbhneoirí a mbíonn a deir 'Ó, níor mhaith liom an dréacht a thabhairt do dhuine ar bith, go dtí go bhfoilseofar é, is, bhuel, ba mhaith leat go léifeadh daoine é nuair a fhoilseofar é, nár bhfearr go léifí é sula bhfoilsítear é agus agus is cinnte go gcuidíonn sé liom ach sílim go bhfuil an go bhfuil an misneach sin agam an an dréacht nach bhfuil sách maith le foilsiú a thabhairt do do dhaoine le léamh ón ón taithí a bhí agam go raibh orm a bheith oscailte faoin faoin gcaighdeán oibre a bhí ar siúl agam.
Tá cuid de na húrscéalta aistrithe go Béarla agat. An raibh sé deacair é sin a dhéanamh nó raibh sé an-difriúil seachas bun-ábhar a scríobh?
Bhuel, sea, d'aistrigh mé an t-úrscéal Buille Marfach go Béarla agus foilsíodh é faoi ainm cleite ar mhaithe le sloinne níos Gaelaí a thabhairt dom, mar a beartaíodh. So, Anna Sweeney an. t-ainm cleite a tugadh ar an úrscéal nuair a foilsíodh i mBéarla é. Bhí sé spéisiúil tabhairt faoi faoin úrscéal a scríobh i mBéarla agus an rud a tharla ná nuair a rinne mé, nuair a thug mé ar dtús faoin aistriúchán a dhéanamh, bhí mé cineál ag dul líne ar líne, abairt ar abairt agus ní raibh ag éirí leis an modh sin mar ba chosúil le Gaeilge trí Bhéarla an bealach ar scríobh mé é agus bheartaigh mé ansin nó an rud a dhéanfas mé smaoineoidh mé cad é atá rá cad é atá tarlú ar an leathanach seo, cad é atá sa scéal seo, cén t-atmaisféar, cén sórt carachtar é seo agus ansin é scríobh i mBéarla amhail is dá mbeinn á scríobh beagnach as an nua. Agus rud eile a tharla ná gur athraigh mé cúpla rud sa scéal agus mar bheartaigh mé bhuel, Níor éirigh chomh maith, anois go smaoiním air, níor éirigh chomh maith leis an gcuid áirithe sin den scéal agus tá smaoineamh níos fearr agam. Agus is cuimhin liom san úrscéal sin, bhí tusa tar éis comhairliú dom gné áirithe den scéal a fhágáil píosa níos faide, go raibh an iomarca carachtar ag teacht chun cinn go luath sa scéal. Agus sular foilsíodh Buille Marfach, níor aontaigh mé leat agus dúirt mé, no, sílim gur gá dóibh teacht isteach anseo. Agus ansin, Nuair a chuaigh mé siar air, bliain nó dhó, nó cúpla bliain ina dhiaidh, dúirt mé, actually, bhí an ceart ag Mícheál, d'fhéadfaí beirt acu a fhágáil cúpla caibidil eile agus beidh luas níos fearr leis an, cineál, nochtadh an scéil. So bhí sin spéisiúil, conas athscríobh a dhéanamh ar ar mo úrscéal féin. So, cineál, athchruthú a bhí ann dáiríre, seachas aistriúchán mar sin.
athchruthú. Anois déarfainn go raibh 95 faoin gcéad den scéal mar a bhí sa bhunleagan ach mar sin féin, ar dtús dúirt mé liom féin bhuel, ar cheart dom seo a dhéanamh agus ansin dúirt mé bhuel, is mise an t-údar, tá cead agam mo rogha rud a dhéanamh le mo úrscéal féin agus, agus bhí sé, bhí sé spéisiúil mar scríbhneoir agus bhí sé spéisiúil ó thaobh teanga chomh maith mar. gur bhraith mé, ag scríobh i mBéarla, tá an oiread leabhar foilsithe i mBéarla, tá an oiread léite agam i mBéarla, tá. agus tá an oiread úrscéalta bleachtaireachta i mBéarla, go bhfuil sé deacair cineál úire a chur sa scríobh. Tá sé níos éasca sin a dhéanamh i nGaeilge mar nach bhfuil saothrú chomh mór déanta ar an sórt sin scéil i nGaeilge agus an sórt sin úrscéal comhaimseartha. So. Bhraith mé dúshlán ó thaobh Béarla, cineál conas an stíl a thaitin liom a scríobh agus fós nár bhraith mé tá seo léite agam fiche uair cheana féin. Ceist cineál seafóideach b'fhéidir, an léann tú do chuid leabhair féin?
Bhuel, ní dóigh liom gur ceist chomh seafóideach sin í. Léim, bhuel, tá, sin, níl mé cinnte go bhfuil an t-úrscéal deireanach liom, nó an dara úrscéal deireanach, Scáil an Phríosúin, agus an t-úrscéal is faide a scríobh mé, níl mé cinnte gur léigh mé siar ina iomláine é, ach is cinnte na chéad úrscéalta a scríobh, a scríobh mé, léigh mé, b'fhéidir, d'fhan mé, b'fhéidir, sé mhí tar éis gur foilsíodh iad, agus ansin d'oscail mé, agus rinne mé iarracht, an t-úrscéal a léamh amhail is gur léitheoir as an nua mé féin agus bhí mé ag rá liom féin, oh, tá seo sách maith, now, tá seo, tá seo, yeah, tá, tá, tá, tá mé in ann, tá fonn orm na leathanaigh a chasadh agus a fháil amach cad a tharla agus oh, tá an carachtar seo spéisiúil. Ach bíonn, bíonn contúirt, is cuimhin liom an t-úrscéal Scáil an Phríosúin nuair a, nuair a, nuair a d'oscail mé agus léigh mé, is cinnte gur léigh mé cúpla caibidil agus ní raibh ach, 10, 15 leathanach léite agam agus chonnaic mé go raibh go raibh botún a bhain le fíric staire sa scéal agus dúirt mé conas a tharla seo agus you know nár thug duine ar bith againn faoi deara an botún seo agus is rud cineál a bheadh ar eolas ag an-chuid daoine agus dúirt mé oh here tá céim staire agam agus d'éirigh liom an botún seo a dhéanamh anois beidh daoine beidh daoine ag dul dá lorg Agus agus mé mé á rá seo, ach is rud a léiríonn fiú nuair a dhéantar profléitheoireacht faoi thrí agus faoi cheathair ar leabhar, tá sé an-éasca fós botún agus agus you know rud a thabharfas an t-údar faoi deara b'fhéidir agus nach dtabharfaidh mórán daoine eile faoi deara a fheiceáil.
An léann tú go leor leabhar?
Bhuel, léim go seasta sa dá theanga ach ní, cad is go leor, bhuel, ní, ní bhíonn an t-am ann riamh, an oiread, ná an ceathrú cuid de na leabhair ba mhaith liom a léamh, a léamh. Agus braithim go bhfuilim pas mall mar léitheoir, go dtógaim mo chuid ama ag léamh. So, léim úrscéalta i nGaeilge agus i mBéarla, léim. Gearrscéalta Léim filíocht Léim litríocht taistil Taitníonn sin liom Léim cuimhní cinn ó thaobh úrscéalta Léim ar saoire Is mó a léim úrscéalta bleachtaireachta agus thart ar thréimhse na Nollag agus sílim gur nós é sin atá ag go leor daoine Léim úrscéalta liteartha, úrscéalta staire Bíonn. Is dóigh mar go bhfuil an oiread cineálacha leabhar ba mhaith liom a léamh agus gan an t-am iad a léamh. Séard a tharlaíonn uaireanta ná go léim leabhar nó dhó le húdar áirithe agus ansin téim ar aghaidh go dtí údar eile agus bíonn fonn orm filleadh ar an ar an gcéad údar agus b'fhéidir nach nach nach dtarlaíonn sin go ceann go ceann cúig bliana nó deich bliana eile ach em yeah léim léim an oiread an oiread atáim in ann an t-am a a chruthú dó, is dócha. An léann tú léirmheasanna a scríobhtar faoi do shaothar? Léim, ceart go leor, agus bím an-sásta nuair is léirmheasanna an-dearfacha iad agus deirim 'fair play duit' i m'intinn leis an léirmheastóir. agus cúpla uair tharla sé go raibh go raibh rudaí sách criticiúla ráite faoi faoi úrscéal nó dhó de mo chuid agus rinne mé iarracht foghlaim ón méid a dúradh agus ag an am céanna b'fhéidir nár aontaigh mé leis an rud a dúradh, gur shíl mé bhuel hmm you know tá b'fhéidir nár thuig tú an rud i gceart agus b'fhéidir gur ortsa mar léirmheastóir a bhí a locht sin seachas ormsa mar mar mar scríbhneoir so is dóigh Ó tharla gur léirmheasanna, gur mó léirmheasanna dearfacha a fuair mé, nach bhfuil drochthaithí agam ar léirmheasanna, ar an iomlán. Céard faoi sheánraí eile, luaigh tú an drámaíocht ar ball, céard faoin bhfilíocht, an dtabharfá faoi fhilíocht a scríobh?
Ní bheinn, tá amhras an domhain orm faoi fhilíocht a scríobh. Scríobh mé cúpla dán nuair a bhí mé i mo dhéagóir agus agus mar a dhéanann cuid mhaith déagóirí agus cuid de na déagóirí a scríobhann filíocht leanann siad leo agus éiríonn siad an-oilte mar fhilí agus is dóigh gur éirigh mise as. Is dóigh go mbraithim go bhfuil an oiread le foghlaim agam faoi bheith ag scríobh próis go fóill agus go mbeidh mé ag foghlaim má leanaim, má bhíonn, má thugtar fad saoil dom fiche bliain eile bheinn ag foghlaim gach lá agus mar sin gur rud eile ar fad bheith scríobh filíochta agus agus go mbeadh orm beagnach éirí as an bprós le le tabhairt faoin bhfilíocht ach cá bhfios mar is cineál Gan choinne, ó mo thaobh féin, a thug mé faoin gcéad úrscéal a scríobh mé. Ní raibh mé, mar a deirim, ní raibh mé cinnte cad a scríobhfainn go dtí gur scríobh mé an t-úrscéal sin, ná go ndéanfainn a leithéid de rud, agus mar sin, cá bhfios d'aon duine againn cad é an, cad é an spreagadh a thiocfadh inár saol agus go, go ndéanfaimis rud nach raibh coinne againn leis? Taobh amuigh de scríbhneoireacht ar fad, céard faoi chaitheamh aimsire, cén cineál caitheamh aimsire atá taobh amuigh de bheith ag scríobh agus ag léamh?
Is breá liom a bheith ag garraíodóireacht. Is garraí sách beag, garraí cathrach, atá atá agam, atá a bhí againn, mar cailleadh m'fhear céile bliain bliain go leith ó shin, agus bhíodh seisean ag garraíodóireacht cuid mhaith chomh maith. Is breá liom bheith siúl, is breá liom bheith siúl i, tá mé i mo chónaí i gceantar, den chathair, de Bhaile Átha Cliath, Cill Mhaighneann, ina bhfuil, tá páirceanna áille buailte leis an gceantar seo, Cois Life agus Páirc an Fhionnuisce, is breá liom bheith ag siúl amuigh faoin dtuath, agus Cois Farraige, is breá liom cócaireacht agus is breá liom mo chuid ama a chaitheamh le mo chairde, agus tá arís, braithim, go bhfuil an oiread ábhar spéise agam, dá mbeadh an t-am agam, d'éistfinn le níos mó ceoil, bheinn ag léamh leabhar faoi chúrsaí ealaíne, ach níl, níl an t-am, polaitíocht, tá an-suim agam i gcúrsaí reatha, so ceist ama. Céard faoi chúrsaí taistil, an maith leat bheith ag taisteal? Is maith liom bheith ag taisteal agus em. ní, bhuel, mura mbeadh an deis agam an Eoraip a fhágáil arís i mo shaol, Ba chuma liom, mar sílim go bhfuil an oiread san Eoraip, an oiread éagsúlacht cultúir agus ailtireachta agus dreach tíre agus teangacha go mbeadh, go mbeinn an-sásta dá, dá mba san Eoraip a bheinn ag taisteal an chuid eile de mo shaol, cé go bhfuil 'fhios a'm go bhfuil, go mbeadh, go mbeadh sé an-spreagúil. Ní raibh mé san Áise ná san Afraic riamh, ní raibh mé i Meiriceá Thuaidh ach, ach cúpla uair, i Nua Eabhrac go háirithe. Is breá liom bheith ag taisteal in Éirinn. Is breá liom am a chaitheamh in Éirinn agus tá tá go leor áiteanna in Éirinn agus i Sasana, tá a lán áiteacha áille i Sasana, rud nach dtuigeann go leor Éireannaigh nach nach nár thug cuairt ach ar chathracha i Sasana. Tá tá tá sé blianta fada ó bhí mé in Albain. spéis agam filleadh ar Albain, mar sin yeah, is maith liom, tá ann agus tá's ag mo chairde má iarrann siad comhairle faoi áit a raibh mé féin ar cuairt, go dtugaim cur síos fada dóibh ar na rudaí spéisiúla le feiceáil agus cén sort, cén sort pobail atá san áit agus ó mo thaithí féin.
Agus le críochnú suas, cé air a bhfuil tú ag obair faoi láthair?
Tá mé ag obair ar dhá rud. Tá gearrscéal á scríobh agam agus seo an chéad uair le fada ar thug mé faoi ghearrscéal a scríobh agus baineann sé le téama an dóláis agus an chroíbhriste a bhain le bás m'fhear chéile agus tá úrscéal bleachtaireachta á scríobh agam le cúpla bliain anuas agus cineál bhí orm éirí as ar feadh bliana ar chúinsí pearsanta ach tá mé, tá timpeall dhá dtrian de scríofa agam. Tá, tá, so úrscéal bleachtaireachta, atá suite i mBaile Átha Cliath agus ar leithinis Bhéara agus tá, tá mé súil go gcríochnóidh mé i mbliana é agus go mbeidh sé ar fáil. So beidh nasc idir an t-úrscéal seo agus an péire eile atá scríofa agat?
Beidh, beidh. So tá, tá, tá sraith úrscéalta, bhuel, ceithre cinn a bheas ann, a bheas an ceann seo réidh agus tá, tá beirt lárcharachtar céanna i dtrí cinn acu agus mar an gcéanna leis na húrscéalta do léitheoirí óga, tá na lárcharachtair céanna iontu agus sílim go gcuidíonn sin leis an, leis an scéal chomh maith mar, agus leis na léitheoirí, bíonn fonn ar dhaoine a fheiceáil, ó, cad a tharlós an uair seo do na carachtair seo.
Bhuel, Anna, tá mé fíor bhuíoch duit as a bheith linn ag comhrá inniu ar shaol scríbhneora. B'fhéidir le críochnú suas, an léifeá sliocht beag próis dúinn as ceann de do chuid leabhra?
Go raibh míle maith agat as an deis seo a thabhairt dom agus tá mé chun sliocht a léamh as tús an úrscéil seo, Buille Marfach, an dara úrscéal bleachtaireachta a scríobh mé. Bhí Tessa ina luí ar an mbóithrín, a lámha agus a cosa spréite ar an talamh. Ba dheacair í a fheiceáil in aice leis an mballa ard cloiche. Bhí an oíche ag titim agus bhí na cnoic máguaird ina scáileanna dorcha ar gach taobh. Chas Aoife solas a tóirse uirthi go mall. Thug Aoife faoi deara go raibh an smideadh dearg ar bheola Tessa smeartha ag prislíní seile Bhí fonn uirthi béal Tessa a ghlanadh le ciarsúr mar a dhéanfaí le leanbh. Ach bhí otharcharr agus na Gardaí ar a slí, chaithfí gach rud a fhágáil mar a bhí. 'Féach ansin ar a ceann, an bhfeiceann tú an gortú? Ach níl sí ag cur fola anois, an bhfuil? Nó an raibh dóthain solais ann nuair a chonaic tú ar dtús í? Tá cloch nó dhó ar an talamh in aice léi. Bhí gach duine ag labhairt ag an am amháin, Sal, iníon Aoife, cromtha in aice léi mar aon le Nancy, comharsa leo a bhí amuigh ag siúl nuair a chonaic sí duine sínte tamall uaithi. Bhí Aoife ag iarraidh buillí a croí féin a smachtú agus í ag faire ar an othar. Ní raibh fhios aici cad a bheadh roimpi ar an mbóithrín iargúlta ach bhí Tessa beo. B'in an rud ba thábhachtaí ar fad. Bhí a hanáil le brath ar an aer fionnuar nuair a chrom Aoife os a cionn. Ní raibh Tessa ach beagán os cionn daichead bliain d'aois, ach bhí amhras ar Aoife an raibh a sláinte go maith dáiríre. Dá mba rud é gur chaith Tessa an oíche faoin bhfuacht, ba bheag an seans go mairfeadh sí. Agus sin sliocht as an úrscéal Buille Marfach, Anna Heussaff, go raibh míle maith agat as bheith linn.